N balima tunkaranke TV lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen salamu aleyikum aw balimakɛ n'aw denkɛ don Jaji Jara ni dɔw ko Black Lion dɔw fana ko King Ja ka bɔ tunkaranke TV sanfɛ n balimaw yanni n ka kuma n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka ala fo ala mun ye bi yira an kɛnɛ la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se tunkarankew bɛɛ lajɛlen ma tunkaranke tv sigikunya fɔlɔ ye olu mun ka ko ye balimaw bi an bɛ yan nɔ tuguni ka se ka kuma an balimaw ye an faso la ani tunga la nka halisa n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ de emisɔn in aw ka se k'a paritaze wa a ka emisɔn lamɛn k'a ban puruke aw ka se ka faamali sɔrɔ a kɔnɔ An b'a fɔ k'a ka emisɔn in paritaze a kun tɛ ne ye a kun tɛ tunkaranke TV ko ye mɛ a kun ye walasa ladilikan minnu b'a kɔnɔ ladilikan an balimaw bɛ se k'a sɔrɔ minnu bɛ se k'a to a bɛ se ka mago dɔ ɲɛ u ye a bɛ se ka yɛlɛma dɔ don u ka diɲɛnatigɛ tagabolo la tunkaranke TV yɛrɛ sigikunya ye o de ye ka se ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ tagabolo min kan gɛlɛya min b'an ka vi la gɛlɛyaw sabu ye jumɛn ye an bɛ sigi ka kuma olu de kan walasa an bɛɛ lajɛlen mana faamali kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔya o kama bi n balimaw an sigilen bɛ sijɛ min kan an delila ka sigi nin sijɛ in kan ka tɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ tunkaranke tv lajɛ a ka ca ni san kelen ye bi an sigila an ye emisɔn kɛ zenerasɔn pɛridi kan mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn minnu ye tunkaranke TV lamɛn a mɛnna olu b'a dɔn zenerasɔn pɛridi la an ye mun fɔ o la zenerasɔn pɛridi yɛrɛ mun ye zenerasɔn pɛridi sigilen bɛ an balimaw Minnu bɛ bɔ u faso la ka taa tunga fɛ tunga la n'u bɛ denw sɔrɔ tunga la denw bɛ wolo tunga la ka kɔrɔbaya tunga la mɛ denw tɛ foyi dɔn u faso kan o zenerasɔn minnu bɛ tunga fɛ u wolola yen nɔ u mansaw gɛlɛya de y'u bɔ u faso la ka taa tunga la mɛ u ma se ka mansaw ma se ka tagabolo foyi jira denw na u faso kan u ma se k'u faso ni fasolamɔgɔw ni denw connecté ɲɔgɔn na o denw olu de tununen don u bɛ yɔrɔ min na a b'u kɔnɔ ko u ye yen mɔgɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ yen mɔgɔ ye u faso fana yɔrɔ mun ye ni u masaw bɔra yen nɔ u tɛ fɛn dɔn yen kan u tɛ ni yan fɛ u tɛ ni yan fɛ c'est à dire u bɛ milieu la a bɛ fɔ o de ma ko génération perdue u tununen don mais u yɛrɛ t'a dɔn balima o de y'an sigikun ye bi ka se ka génération perdue sujet filanan ka se ka walawala ka dɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an masaw ye sabula génération perdue fɔlɔ kan an kumana ka fɛn caman fɔ mais bi an bɛ ka baser masaw de kan sabula n'i y'a ye den ninnu bɛ tunu ee a sabu ye masaw ye sabula bamananna an b'a fɔ ko hadamaden n'i binna i kana jigin i bin yɔrɔ la mais i talonna yɔrɔ mun na i bɛ yen de lajɛ o de kama n'i y'a ye den ninnu tununa n'i y'a ye an sigilen don den masaw bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko den ni masaya kɔnɔna na jɔyɔrɔ dɔ bɛ ne la jɔyɔrɔ dɔ kan ka kɛ ne la ne tun kan ka fɛn dɔ kɛ n denw ye ne m'a kɛ denw pɛridilen don denw bɛ tiɲɛ jogo sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u la u t'a dɔn ko juguman don masaw ka se k'a dɔn ko olu de dɛsɛra u ka baara la balimaw an bɛ kuma précisément an b'a ta yɔrɔ mun na fɔlɔ o de ye n'i ye nin denw jateminɛ bi i b'u ta kɛmɛ o kɛmɛ k'u lasigi min bɛ a fa somɔgɔw dɔn k'a ba somɔgɔw dɔn n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra afiriki de n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ a dan ye peut-être tan n'i y'o sɔrɔ nin denw n'i y'u ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ a fa faso la kan min bɛ fa faso la min b'a faso la kuma mɛn a dan ye vingt pour cent ye a tɔ bi seegin olu si t'a dɔn kan min bɛ fɔ u faso la u t'a mɛn n balimaw O bɛɛ kɔfɛ u fa u babaw olu bɔra jamana min kɔnɔ n'i ye jamanaw ta k'a lajɛ n'i ye nin denw ɲininka den min b'a dɔn a fa jamana histoire ye mun ye n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ a dan ye peut-être mugan ni seegin ou bien bi mugan a cayalen ba ka dan tɛmɛ o ye bi saba ye mais an ka kɛ bi saba ye bi wolonwula o tɛ fa jamana a histoire ye fɛn mun ye u t'a dɔn u fa du u fa bɔra du min kɔnɔ u t'a histoire dɔn u t'a kan mɛn n balimaw depuis o yɔrɔ la o e den tununna wa a ma tunun e den est ce que e bɛ se k'a fɔ ko ni e yɛrɛ sara don mun na ko e den n'i balimaw olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye bilen est ce que e bɛ se k'a fɔ ko ni e sara e sara ka den to i kɔ min na i balimaw bɛ se k'i ɲɛ jɔ a la wa fɛn ko tɛ dɛ mais k'a dɔn n fa somɔgɔw ye nin ye n ba somɔgɔw ye nin ye ka gɛrɛ u la u ka se ka u balimakɛ u bɛ balimamuso min taara ka se k'o diyabɔ denw fɛ n'u ye denw ye o bɛ se ka balimaya hinɛ a bɛ n'a fɔ u ye e ye n'i ye nin denw ta k'a lajɛ n'i y'u ɲininka europe histoire la Amérique histoire la ka taa bila continent wɛrɛw la u sigilen bɛ yɔrɔ min na u wolola yɔrɔ min na u ka yɔrɔ président u bɛ jamana min kɔnɔ a président fɔlɔ ka taa bila a laban u b'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔn mais n'i ye a kelen ta k'a ɲininka ko e fa bɔra jamana min kan a président fɔlɔ tɔgɔ ye jɔn ye u t'a dɔn n balima o de la an ka émission tɛmɛnlenw na ee génération perdue émission fɔlɔ la n y'a yira aw la k'a fɔ ko nin denw u bɛ jamanaw la jamana minnu developelen don ka tɛmɛ an faso kan jamana minnu kɔnɔ diplɔmu baw denw kalan dɔnniya diplɔmu ni fɛn minnu b'u la mais hali n'i y'u ta ka taa n'a ye an faso la bi u tɛ se ka u fasow dɛmɛ u tɛ se k' u masaw somɔgɔw dɛmɛ u tɛ se ka u bɔ yɔrɔ u siya bɔ yɔrɔ u tɛ se ka yen dɛmɛ sabula n'i tɛ fɛn dɔn yɔrɔ min kan i tɛ se k'a dɛmɛ balima fo wagati ma se an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri wa an taga bolow kan k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ ka mun kɛ bi sini n'a bɛ se ka na kɔlɔlɔ lase mɔgɔ dɔ ma de ne bɛ se ka mun kɛ bi sini ni dɔ bɛ se k'a nafa sɔrɔ di wa ne bɛ se ka mun kɛ n'a bɛ se ka kɛ tasuma ye ka segin ka ne yɛrɛ jeni balimaw i bɛ nin kɛwalew ye farafin de la tubabuden mana wolo mali la togo togo tubabuden mana wolo côte d'ivoire tubabuden mana wolo sénégal a mana wolo farafinna dugu o dugu la a b'a fa kan mɛn a masa bɔra dugu min na a b'o histoire dɔn wa a bɛ baara kɛ de ka se ka taa o yɔrɔ ka taa yen la développer wa a ka économie bɛɛ bɛ basé o yɔrɔ de kan anw an bɛ bɔ ka taa tunga fɛ parce que c'était an ye an taara fɛn ɲini de la e taara fɛn ɲini yɔrɔ la i taara gɛlɛya dɔ de la gɛlɛya dɔ de y'i lase o kɔnɔna na ala nana sababu kɛ e ye muso furu ka den sɔrɔ o yɔrɔ la n balima mun na e t'a yira den na fɛn fɔlɔ mun ye n'i y'a ye e wolola yan ne sera yan cogo mun na i bɛ den lasigi fɔlɔ ka i ka histoire fɔ den ye mun y'i lase yan. k'a yira den na anw siya la anw buruju la an ka danbe la mɔgɔ tɛ baara kɛ i yɛrɛ kelen ye ne ma na yan nɔ ka na fɛn ɲini n yɛrɛ ye mais n nana ka n'a ɲini walasa n balimaw fa ni baw ni kɔrɔ ni dɔgɔw balimasiraw n bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min bɛ se ka an ka diɲɛnatigɛ tagabolo yɛlɛma o kɔnɔna de la ne sigira yan nɔ ka na se musofuru ma ka na se aw wololi ma yan nɔ Wa n bɛ k'aw lasigi k'a yira aw la aw ka se ka nin dɔn walasa sini hali ni ne tɛ yan nɔ aw b'a dɔn mun ye aw fa se yan nɔ wa aw b'a dɔn aw kan ka mun kɛ aw fa somɔgɔw ye ka denw kalan aw ka kan na ka denw kalan aw faso danbe tagabolo la mun kan ka kɛ ani mun man ka kɛ n balimaw est ce que nin b'an ka vie la wa n'an ye denw sɔrɔ tubabula tubabudenw yɛrɛ tɛ jogo mun kɛ anw farafindenw de b'o la mal éducation mun tɛ tubabudenw bolo o de b'anw denw bolo anw de b'an denw kɛ an faso an yɛrɛ tɛ an fasokan f'u ɲɛna n'an wulila tuguni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni denw tiɲɛna an bɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn jalaki an b'a fɔ soma ko de mori ko de jinɛ ko de mais e yɛrɛ de ɲinana i bɔyɔrɔ kɔ ni e mansa ɲinana bɔyɔrɔ kɔ den tɛ taga fan dɔn a yɛrɛ la den t'a dɔn ale bɔra yɔrɔ mun na yango ka kan ka taa yɔrɔ mun na balima o de kama nin denw an ye ninnu nommé génération perdue sabula u tɛ ni u faso ye u bɛ yɔrɔ mun na u tɛ ni yen yɔrɔ ye u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ mun na hali n'i y'u ɲininka ko e bɛ e bɔra min e faso ye yɔrɔ jumɛn ye u b'a fɔ u bɛ yɔrɔ mun na mais o yɔrɔw la u b'o fɔ olu olu yɛrɛ dusukun na a b'olu kun na ko olu bɔra o jamana de kan sabula olu wolola yen mais u bɛ jamana mun kɔnɔ a bɛ tubabu olu bɛ tubabuw ɲɛkɔrɔ de farafin dɛsɛbagatɔ minnu nana yan nɔ wa racisme sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u la o de la an b'a fɔ u tununnen don sabula olu bolo k'olu ni minnu ye kelen ye u yɛrɛ hakili la mɔgɔ min ye olu dɔ ye o mɔgɔw bolo u tɛ kelen ye donc olu t'o dɔn et puis olu bɔra yɔrɔ min fɛnɛ la ni olu fɛlen don yen nɔ olu t'a dɔn yen y'olu faso ye balimaw hali ninnu hakili tɛ jigin ka taa fɛn kɛ u faso la n'i ye an ka den minnu bɛ wolo Europe Amérique kɔnɔnaw la ka taa bila Asie kɔnɔna ni yɔrɔw la i b'a den min ye k'a bɛ taa ka taa ka entreprise dayɛlɛ Afrique i b'a den min ye k'a bɛ taa ka taa dɛmɛw kɛ Afrique n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bi saba n'a y'o bɔ o y'a cayalen ka dan tɛmɛ balimaw nin bɔra parce que an mansaw de filila an yɛrɛ ma. an mansaw de filila an danbew ma mansaw de filila u yɛrɛ bɔyɔrɔ ma mansaw de filila olu mansaw ye lamɔ min di u ma mansaw ɲinana o kɔ k'o di u denw ma n'i y'a ye bi hali an bɛ kuma sa fɔ a bɛɛ ko bidenw tiɲɛnen don bidenw tiɲɛnen don mais bidenw bɔra jɔnw na de bi mansaw bi mansaw ka éducation a ye hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don mais bi mansaw ka éducation o kun ka ɲi olu ta ɲɛna de donc jɔn y'olu ta ɲɛ olu fɛnɛ mansaw mais mun na olu dɛsɛra k'u denw ta ɲɛ o de la ni n bɛ kuma chaque fois n b'a fɔ ko yanni an ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma an ka an yɛrɛ lajɛ fɔlɔ yanni an ka mɔgɔ wɛrɛ jogo fɔ an k'an yɛrɛ jogo dilan fɔlɔ wa an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri an tagabolow la ka miiri An ka jogow an kɛwalew la ani taabolo b'an bolo an ka sigidaw la jamanaw kɔnɔ balimaw e m'a ye tubabuw de b'a fɔ ko ni farafin kɔnɔ fara dɔrɔn a banna o y'a kɔntannen an balimaw taara jɔnya la Europe kɔnɔ ka na se Amérique ma o sabu bɛɛ lajɛlen bɔra ko parce que an tɛ sigi ka miiri n'an kɔnɔ fara a banna an ye den fitininw de ye den kɔrɔbaw fanga bɛ an na ka farafinna baara kɛ mais hakilila baara o fanga tɛ an na an tɛ se ka sigi ka miiri ka ko dilan an yɛrɛ ye wa n'i y'a ye hali bi an faso bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ kɛlɛbanbaliw de bɛ farafinna fan bɛɛ lajɛlen na wa o bɛɛ kɔfɛ fana an yɛrɛ dɛsɛlen don ka don da kelen fɛ walasa an bɛ se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na sabula an tɛ ka miiri an tɛ ka miiri an yɛrɛ la an tɛ ka miiri an danbe la an tɛ ka miiri an tagabolo la an tɛ ka miiri k'a fɔ ko ala ye hakili di adamaden ma i ka se ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais est-ce que an b'o tagabolo kan balimaw o de la n b'a fɔ chaque fois mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ a ɲuman fara juguman kan i b'a bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ hali n'a kɛra i salen ye i kɛwale a tɔgɔ ɲuman n'a juguman a bɛ kɛ e de tɔgɔ la wa i kɔmɔgɔw b'a nafa sɔrɔ balimaw wagati sera Kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinw an farafinw jamana kelen tɛ dɛ farafinna bɛɛ lajɛlen wagati sera an ka ɲɛ yɛlɛ wagati sera an ka tagabolow dɔn minnu sigilen bɛ tunga fɛ ani minnu bɛ faso la wagati sera an ka se k'an don da kelen fɛ wa an ka an faso yira an denw na minnu bɛ wolo jamana wɛrɛw kan an ka an faso tagabolow ka u lasigi k'a f'u ɲɛna Bi n'i ye an balimadenw minnu bɛ wolo Europe, Amérique ani yɔrɔ wɛrɛw la n'i y'u ɲininka ko éducation yɛrɛ ye jumɛn ye bilahi u tɛ se ka éducation f'i ye, olu yɛrɛ bolo éducation ye fɛn kelen de ye ka taa école la ka sigi ka diplôme sɔrɔ o ye éducation bannen ye, n'i kɛra pédé ye o tɛ éducation na n'i kɛra mɔgɔ fagala ye o tɛ éducation na i kan k'i danbe dɔn o tɛ éducation na ni ni mɔgɔw bɛ kuma i kan ka kuma mɔgɔw fɛ cogo di o tɛ éducation na mɔgɔkɔrɔba kan ka i adresser mɔgɔkɔrɔba la cogo di o tɛ éducation na ni éducation bɛ bɔ min mansaw mansaw de bɛ denw nasigi ka se ka ninnu yira u la mais mansaw an y'a yira denw na fɛn kelen n'i ka taa école la ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ n'i dɛsɛr'o la kɔni éducation t'i la. mais e faso dun n'o école bɛ mansa ka éducation de compléter mais e ɲinɛna k'i den éduquer i faso kama kala e ɲinɛna k'i den éduquer i danbe la i ɲinɛna k'i den éduquer an ka tagabolow la i ɲinɛna k'i den éduquer mun ye e yɛrɛ bɔ i faso la ka se yan nɔ n balimaw o laban ye mun ye hali a ma kɛ aw na o denw de bɛ tila ka laban yoliyoli la diɲɛ kɔnɔ sabula don dɔ bɛ na se u b'u yɛrɛ questionner ne mansaw ne mansa somɔgɔw bɛ min hali n'a y'a sɔrɔ u ba de bɔra in jamana kan mais u b'u yɛrɛ questionner ne mansa somɔgɔw bɛ min jamana in kɔnɔ u b'u yɛrɛ ye kelenna u bɛ yɔrɔ mun na u tɛ yen mɔgɔ ye u bɔra yɔrɔ mun u mansaw bɔra yɔrɔ mun na u tɛ fɛn dɔn yen na balimaw yann'o bɛɛ lajɛlen cɛ k'i to i ɲɛ na bi o dilan wagati ye sisan de a ma tɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ muso ni denw de b'i den bolo i bɛ se k'a lasigi kunun i ɲinɛna mun kɔ i k'a f'a ye bi a k'a dɔn ale yɛrɛ ye jɔn ye ale yɛrɛ bɔra min a bɔra mɔgɔ sugu jumɛnw na tagabolo jumɛn b'u bolo mun ye a to ale fa sera yan nɔ mun y'a to ale ba sera yan nɔ o de la a bɛ fɔ ko n'i ɲinana i jujɔn kɔ i labanko b'i kɔnɔna fili n balimaw an tɛna kuma in an t'a janya sabula an b'o de fɔ don o don an bɛ kuma ka kuma lase ka taa hakilimaw de ma hakilimaw de b'a faamu an bɛ ka kuma min fɔ n'o tɛ hali sini dɔ bɛ ne lajɛ dɔ bɛ ne lamɛn au lieu que a ka n ka kuma lamɛn k'a faamu n bɛ ka mun fɔ a bɛ nɛni de mais n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ tɛ ko dɔn bɛɛ ma da kodɔn kama hali bɛɛ ma kɛ ala fɛ halisa yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka n ka émission abonner aw ka émission in aw k'a partager ka tila k'aw abonner tunkaranke tv chaîne youtube la page facebook instagram ani tiktok bɛɛ lajɛlen na sabula ne tɛ yan ka kuma ko kuma ka di n ye n tɛ yan ka kuma k'a fɔ ko n bɛ se kuma la mais n bɛ yan sabula n faso kanu bɛ n na an bɛ gɛlɛya minnu na gɛlɛyaw mɔgɔ si t'i yɛrɛ questionner a sababu ye jumɛn ye de an bɛ se ka mun kɛ k'a yɛlɛma de depuis an mɔkɛw tile an bɛ nin gɛlɛya kelen na fo bi gɛlɛya kun ye mun ye an sigi kun yan o de ye ka se k'o de yira mɔgɔ hadamadenw na bɛɛ ka se k'a dɔn i kan ka mun kɛ bɛɛ ka se k'a dɔn i kan ka mun kɛ n'i tɛ k'a kɛ bɛɛ ka se k'a dɔn an kan ka mun kɛ prochainement pour que an ka jɛ ka se ka taa ɲɛ Tunkaranke TV an b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ nin de tun ye an ka jɛmukan bi k'a lase aw ma an b'a fɔ ko a k'an bɛn wagati wɛrɛ asalamu aleykum